ewunu ndị be anyị ana m ekene onye enu na-ekene onye ana na-asị na ọ ga-adịlị anyị niile na mma abịakwana m ọzọ tata ka mụ na unu nọrie ibe m ji maka ya wee bịa tata bụ ibe gbasara ndị na-eto eto ụmụaka na-eto eto ịghọtago ee ibe ba na-eme ibe a na-akpọ morals ekwugo m nye na reels wee sị ka m kụwapụta ya that morals ibe dị included na morals mana five things ba suppose ị na-eme ma ba jidesie nye aka ike ba ebie ogologo ndụ bie ezigbote ndụ ịghọtago so ndị na-eto eto both ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke bịanụ m nso bịanụ nso na uncle ebukwelu bata uncle ebulu bata ka m tụnye unu uche ka m tụnye unu azụ ka m tụnye unu uche na m si olu ka nye unu azụ unu ga-ata ịghọtago ọ bịa bụrụ ya nke izizi bụ ibe a na-akpọ respect ịkwanyere ugwu respect amaka unu ga na-erespect nne na nna unu na-erespect ndị tọrọ unu rapụnụ ibe ụwa na-akọrọ unu tata rapụnụ computer age rapụnụ enu na ana a na-akọ na asị ka a na-asịlị unu ịghọtago respect mala mma maka respect ndị oyibo sị na respect is reciprocal ka ị na-erespect mmadụ mgbe ahụ ka ị na-erespect onwe gị and na respect ga-abịakwa back to you ọkwetago ọ na ọ na-adị ka bọọlụ a tụ n'aja ị tụọ ya n'aja otu i si wee tụ ya ka ọ ga-esi wee ganata nke ịbụọ bụrụ truth eziokwu ị na-ekwu eziokwu ọkwetago ị na-ekwu eziokwu amaka amaka ọ dị no matter the the situation no matter ka ibe ahụ si wee dị ị na-ekwu eziokwu mara mma kwuo nye ka o si wee dị o nwerọ ibe o mee ọkwetago ibe na-emebigodu ọ bụrụ na o nwe ibe i me edịghị ka o nwe o nwe ka o si dị kwuo nye ka i kwurie ka otu a ka i si wee bupụ ya n'obi gị yara inwe any regret ọkwetago anyị nwee solution to it a na-eme ya ma na ahazi anachighetekwe back to it mana ọ bụrụ na ị sị ya asị onye nwe anaghị ma na o nwe ike that asị ya nwee isele ihe asị isi obua iwele obu asị ị sị ya i nwe ike ịsị asị 100 ka i wee kpuchie nwa ofu asị ahụ so ọ dịrọ mma nke ịtọ abụrụ ibe a na-akpọ honesty honesty amaka ịkwụba aka ọtọ amaka ọ dị kwụwa aka ọtọ ọkwetago it pays ịkwụwa aka ọtọ amaka because ibe o ji wee ma mma bụ na ihe a ga-eji gị na-ama atụ one and ị ga-enwe peace within yourself and ọ na-emepe ihe ụzọ ọ na-emepe ihe ụzọ ị bịa na a bịa na neighborhood ebe ị nọ ebe i bi ma ọ a bịa n'ụlọ ụka ma a bịa na school a bịa n'ọnọdụ ọbụla ị nọ na ya ị ga-esoriri na ndị e ji ekwu ezigbo okwu maka honesty gị ọkwetago na ekwuru asị jee gị chọba onye dị otu na nwatakịrị abụka mmadụ ịghọtago na azụrụ ya ọfụma so and iwere eto ọ na-enye aka ọ na-emepe ya ụzọ nke ịnọ dịka ị bịa bụrụ ibe a na-akpọ ịfụnanya love ọkwetago love amaka because ọ love mere eji enwe peace ọ with love love dịrị a ma na peace ga-adị ọkwetago so ịhụnanya amaka onye ọbụla gị na ya na-emekọ ihe kwụba aka ọtọ hụ ya n'anya ọkwetago ka ị hụrụ ya n'anya ka ụzọ ga-esi na-emepe because ịhụnanya onwere big deal dị na ya ọ hatred ka big deal dị ọkwetago mana ezigbo ihe dị na ya erika ọkwa ị fugo ọ nya ka ịhụnanya ji wee dụ mma maka na ọ ịhụnanya ka ụwa ji were aga ịhụnanya ka any organization ka anything na-agbakọrọ ọnụ ọ bụ na ịhụnanya adịrọ na ya ọ ga-enye nsogbu so iwere ịhụnanya wee too ọ maka maka na mgbe ị ga-adụ settled onye ọbụla gị na ya ga-emekọ ma ị nụ nwaanyị ma ị nụ di ma ị mụrụ nwa ma onye ọbụla gị na ya na-emekọ iwere ịhụnanya sopadie ịma na i weakenigo ya o nwere ihe o nwe ike imenwuzi so ịhụnanya amaka then nke kachazi nke kacha nke bụ ichezokwene chukwu okike abịama ka m kwukwu ya ọzọ ichezokwene chukwu okike abịama inwetacha ibe niile a respect truth honesty love iweziele chukwu okike abịama wee kpudo ya okpu n'isi kedu ihe m mean iwere chukwu okike abịama wee na-eche were ya as friend gị were ya as your mentor were ya as your parents were ya as your close aide onye i nwee ike ị na-akọsali secret onye i nwee ike ọ gbajọọ ịgbakwulu onye i nwee ike ị na-agwa the next thing ị chọọ ime maka ọ na-edu gị o nwere ka o dufuo gị ụzọ o nwere ka o dufuo gị ụzọ ọkwetago so jidesie chukwu okike abịama na-ekpelie na-efie na ọ na-edu maka na ọ nya nwa kee gị ọkwetago once ị nọrọ ya nso ibe niile ga na-aga even ị bagodu na nsogbu ọ abịakwa wepụta gị mysteriously ị yara ama ka isi wee pụta na that nsogbu ọ nya ka m ji wee sị ka m bịa ọkwetago so ichezokwene depụta na ya edepụta ma ọ bụrụ na iji akara ihe na-eji ede weta akwụkwọ idepụta ya respect bụ nke izi nke ịbụọ bụ truth nke ịtọ bụ honesty nke ịnọ bụ love nke ise nke kachasị na bụ chukwu okike abịama ichezokwana ihe ahụ m gwa gị iwere ya na ndụ ọ ga-aga because ibe niile a na-akụzi gị na school ibe niile a na-akụzi gị n'ụlọ ụka ibe niile a na-akụzi gị na any children organization ị nọ na ibe niile nne na nna gị na-akụzi gị bụ ibe na-ese onwere ibe ọzọ ọkwetago even some of them sef abụrọ ibe ị ya-amụtacha na school sef ọkwa ị fụgo so e, onye a sị ya jide ka o ji o ji ọfụma ọ nya ka m na-ekwusị ibe a bụ nnukwute uche ka m bunye unu ịghọtago and ejina egwu egwu because ọmaka ọ ga-edute gị aka n'ụwa gị ana m agwa gị eziokwu echezọkwana ibe a ọkwetago so ọ ka bụkwa uncle unu kenechukwu onye a gwalụ kwe a gwakwu ya ọzọ uche unu dụkwu ya ịghọtago kpachapụ anya na-eme ihe ị suppose ime and jidesie chukwu aka ike bie ezigbo ndụ and ọ ga-agara gị ọfụma nna ị nụgo ibe m na-ekwu nne ngwa jideni jidekwenụ ka unu ji ka ọ dị na next video biko onye nweta ozi a atụsa anya ya mee ka ụmụ anyị ebe ọbụla nwatakịrị ya nọ na mana ndị nọ n'ezi ma ndị nọ n'ụlọ ka ba na-anụ ya ka ba mara ibe e kwuru because ọ ga-enye aka rinne ngwa ka ọ dịkwana na next video